Igbo niile ndewo nụ aha m bụ maazị CMS onye nna maazị akasụgbu afọ m otu akụkọ dị n'ụbọchị nke taa anyị na-ewetara Igbo CNN anyị nọ na quarantine na-ewetara akụkọ nke taa ngwa gezienụ ntị ma nụ n'isiokwu anyị
ụmụ mmadụ atụọla kpụrụkpụ ego akawo gbasara ọya coronavirus nke bata n'obodo anyị gezie ntị ka ịnụ aha ndị tụrụ ego a nakwazi ego ole ha tụrụ Alhaji Usman Debris 2 million ago ụtara calculator bụ kanya anụnụ iwe ọbụla gị ụtara calculator ọ da ụtụcha ụtara ya ọgwụgwụ ka a na-ekwu iwe ọbụla gị iwe ọbụla gị ọdọ ọdọ esa Alhaji Alhaji Usman Debris 2 million okay Abubakar Ocholain 4 million Papaya Egbuavon 16 million Elizabeth Otu 7 million 18,000 Rama na-akpọ

608 kobo Utom Efiot 10 million naira Ekpo Ufem 16,600 ego kwa nkụ mm. Grace ụtụrụ ahụ 11 million eh, nna ego one ka ọ pụtara ego one ka ego gbagotere hmm? ego sigotere hmm?

kama na ọ bụ ego ụnụ ya-anụrụ na ntị ụnụ maka reference purposes ya a ga na-agụ anọtụ nọtụkwa ya wụ a- a- ya wụ ọ- ịbara audio money ka ọ bụ Remembrance. Eh, ka i were na-echeta Mm.
Eh, ịghọtago Na ihe dị otu a dị. Mhm. Ebe a na-achọ ịkọwa ngwa gezienụ ntị a confirmala 37 cases na mpaghara steeti ndị nọ na south east nke gụnyere

n'ime thirty seven cases ndị a a confirmala seven more cases n'ime Aba o heu o seventeen cases nọ n'Ọnịcha bụ case ndị aka n'akpa na ndị nnapụ na ndị ohi 21 cases nọ n'Enugwu bụ ụmụ nwaanyị gara na nke enyi ya nwoke na-ekwezi alọta alọta Ha! A na-ekwu Oh! agwa na-eme. 20 cases nọ na Port Harcourt bụ case akwamiko adọtrị na mmakpu ịkwa kwamkwamkwam dụndụndụm na ihe ndị ọzọ 7 cases nọ n'Aba gụnyere case agụrụ case tenant na landlord na case ndị na-aṅụ igbo case ndị a niile nọ n'ụlọ ikpe maka nyocha a na-adọ ọha na eze aka na ntị ka a nọdị n'ime ụlọ ha niile ka a nọdị stay safe maka case ndị a na-ekwu okwu ya wụ a very very serious case a ga na-elebara anya dịka a na-akọ akụkọ a n'ugbu a bekee sị gị everybody should kwantico ọkwa ya Kware- yes, everybody should kwa- kwa- kwantico kwarin hapụ ya hapụ ya hapụ ya hapụ ya Kwa- onye ọbụla nọrọ n'ime ụlọ nọrọ n'ime ụlọ ya gbachie onwe gị ya ịgbachi ịgbachi nne onwe gị ha na-ejikwa hand sanitizer sanitizer hand sanitizer asọ mmiri ọ bụrụ na hand sanitizer i were asọ mmiri gị were na-ehicha aka gị fa niile na-arụ ọrụ ọ na-eche na ife ndị eji ekpuchi ekpuchi arụ na-adị anyị nwa mechaa akụkọ mechaa akụkọ mechaa akụkọ onye a na-emejekwa ofu okwu ha na-ekwu ihe a na-achọ ịgwa ọha na eze bụ na coronavirus covid-19 dị real onye ọbụla nọ n'ime mkpuru ya were aka gị na-asa mmiri were mmiri na-asa aka gị i were use hand sanitizer maọbụ asọ mmiri gị wee na-ehicha aka otu akụkọ na akọ ya n'ụbọchị nke tata ka emesịa nụ ngwa subscribe ntị anyị use use hand sanitizer ka emesịa nụ subscribe ntị hand sanitizer